Umm agus just aon rud a bhaineanns le yeah le le le Gaeilge a úsáid ar líne umm I suppose agus tá í thar a bheith speisialta linn inniu. Tá muid chun fanacht cúpla nóiméid eile umm mar tá daoine fós ag logáil isteach ach umm yeah is iontach an rud é agus is breá liom go bhfuil an lá seo againn le aird a tharraingt ar úsáid na Gaeilge ar na meáin shóisialta. Tá cúpla ceardlann á dhéanamh againn inniu chomh maith agus tá mise ag plé le ceardlann físeáin le daltaí bunscoile agus meánscoile um, agus ceann de na ceisteanna atá mé ag cur orthu ná cé mhéad radharc a cheapann siad atá ag, ag an haischlib Gaeilge ar TikTok. Um, So is féidir libh, b'fhéidir, má tá sibh ag breathnú, is féidir libh a bheith ag smaoineamh ar an gceist sin agus tabharfaidh mé an freagra, b'fhéidir, ag deireadh na cainte. Ach cé mhéad radharc, cé mhéad duine is dóigh libh atá théis físeán leis an haischlib Gaeilge leo a fheiceáil? So tá na milliúin duine ar TikTok, tá seacht milliúin duine in Éirinn, cé mhéad radharc a cheapann sibh atá ag haischlib Gaeilge ar TikTok?

Hello, tá mé iontach iontach maith, go raibh míle maith agat, tá sé deas bheith anseo. Agus conas atá an aimsir san áit sa tír a bhfuil tusa, bhfuil sé garbh, bhfuil sé stoirmiúil? No, tá sé go breá, tá sé rud beag liath, bhí sé ag cur níos luaithe but tá tá sé go breá, yeah. Cén áit a bhfuil tú fhéin? I mBaile Átha Cliath, tá rudaí alright. Bíonn siad séimh go leor anseo, just tá cúpla scéalta cloiste agam go bhfuil an aimsir ag cur isteach ar lá na meán sóisialta mar go bhfuil sé ag scriosadh Wi-Fi daoine so le cúnamh Dé beidh muid ok. So Linda, inis dúinn píosa beag fút féin, so an cúlra atá agat, b'fhéidir an post a bhí agat agus anois tá tú mar dhearthóir gréasáin, so conas gur shroich tú an post atá agat faoi láthair mar dhearthóir gréasáin? Ó, bhuel, nuair a d'fhág mé an scoil, seo blianta, blianta, blianta fada ó shin, chuaigh mé go dtí Art College agus rinne mé céim sa dearadh. Ní hé dearadh faoin idirlíon a bhí ann, just dearadh faoin just gach rud cineál de grafaicí agus furniture agus you know just dearadh agus fine art agus just so céim a bhí ann bhí sé iontach iontach leathan mar cineál de ábhar agus ansin níor úsáid mé é ar chor ar bith chuaigh mé chuaigh mé isteach agus thosaigh mé ag obair sna comhlachtaí Amharclainne mar léiritheoir agus rinne mé sin ar feadh na bliantaí agus i rith an ama nuair bhí mé ag obair le ealaíontóirí bhí mé ag amharc ar bhí siad ag cruthú you know éadaí fá choinne an ardáin agus soilse agus cruthú sets agus rudí cosúil le sin agus bhí mé cineál de éadmhar bhí mé i gcónaí ag ráit ó ba mhaith liomsa gabháil back agus you know rud a chruthú mé féin so chuaigh mé back go dtí an coláiste agus um, rinne mé máistreacht in um web technologies so istigh ansin uh d'fhoghlaim mé cén dóigh le códáil go bunúsach really agus um i ndiaidh sin just thosaigh mé ag obair istigh insa um sa industry cineál de leath bealaigh idir cineál de an teicnic teicniciúil agus um leath bealaigh is uh déanann mé lear mór rudaí le dearadh fosta so tá mé cineál de idir an dá rud agus is maith liom sin. Wow, well listen, is léir gur duine ealaíonta thú, tá an oiread sin déanta agat ó thaobh cúrsaí dearadh agus ealaíne, em, ach tá muidne ag labhairt inniu faoin togra is déanaí a chuir tú le chéile agus sin é Foclach. So do éinne sa lucht féachana agus n'fheadar an bhfuil éinne sa lu- sa lucht féachana nach bhfuil cloiste acu faoi Foclach go fóill mar is é an rud is mó a bhíonn caint air i mo ghrúpaí WhatsApp na laethanta seo. Ach céard é Foclach do aon duine nach bhfuil ar an eolas faoi?

ar tús ná go ar freagra go bhfuil sé cúig litir ar fhad. Fad an fhocail agus so cuireann tú isteach focal ar bith fad focal ar bith a chur isteach agus go bhfuil sé cúig litir ar fhad agus cuireann tú focal Ansin is féidir leat fáil amach, Ó, bhuel, tá A istigh insa freagra, but níl sé istigh insan áit ceart agam. Caithfidh mé an A sin a bhogadh go dtí áit an áit eile. Agus leanann tú ar aghaidh agus tomhaiseann tú arís agus arís is arís agus le cuidiú Dé aimsithe agat, Linda, Caillte againn! Look, seo a tharlaíonns, seo a tharlaíonns lán na meán sóisialta agus teicneolaíochta agus bíonn fadhbanna teicniúla i gcónaí ann. Em, Feicfidh muid. Ó! Tá tú ar ais! Tá tú, sorry, tá tú balbhaithe ansin, Linda. Ní féidir liom tú a chloisteáil, an féidir leat just an micreafón? Let's see. Gabh mo leithscéal.

Plugged anseo but ní raibh an fuaim ag obair ró-mhaith so gabh mo leithscéal b'fhéidir go mbeidh roinnt fadhbanna againn but leanfaidh muid ar aghaidh a bhí ehm. Yeah, bhí sé sin go breá so so tuigeann muid gur cluiche atá i bhFoclach agus is gá do dhaoine buille faoi thuairim a dhéanamh agus ní bhíonn ní bhíonn aon nodanna seachas is gá dóibh just litreacha a chaitheamh isteach agus ansin ag brath ar sin go bhfaighidh siad an freagra. Tá sé dúshlánach now, tá mé théis é a imirt an-chuid mé féin agus tá sé dúshlánach agus Uaireanta is cosúil muna bhfuil tú ag smaoineamh sa sa mheon, muna bhfuil tú sa mheon ceart, caithfidh tú beagnach é a leagadh síos ar leataobh agus abair go go dtiocfaidh tú ar ais chuige níos déanaí mar like cuireann sé tuirse ar d'inchinn. Um ach céard é a spreag tú leis an gcluiche Foclach a chur le chéile Linda? Tá mé bogtha go bhfuil an fuaim ag briseadh suas so tá mé súil b'fhéidir go mbeidh mé ábalta signal níos fearr a fháil anseo. Iontach! So an ceist a bhí agam an uair seo leis ná céard é go díreach a spreag tú leis an gcluiche foclach a chur le chéile? Bhuel, I suppose go díreach, tá mise ina, bhuel, tá mé, tá mé foghlaim Gaeilge le bliantaí, bliantaí, bliantaí agus is maith liom an Ghaeilge agus is maith liom an, is maith liom, you know, an dúshlán teicneolaíochta a bhí i gceist fosta leis an, chluiche fhéin agus bhí mé really go Wordle agus ansin bhí mé ag smaoitiú ó an bhfuil seo an oibreodh sé i nGaeilg? B'fhéidir nach n-oibreodh sé mar tá aibítir difriúil ann agus obviously tá foclaí difriúil ann agus go bunúsach rud a dúirt tú ná smaoitíonn muid ar bhealach difriúil nuair atá muid i nGaeilg agus i mBéarla so b'fhéidir go bhfuil sé iontach simplí é a dhéanamh i mBéarla but b'fhéidir nach bhfuil na

Fuair mé na liostaí focal um, like liostaí na bhfreagraí agus liosta an fhoclóra fhéin agus chuir mé sin isteach ann agus ansin chuir mé just, well actually cuidigh mo chéile liom mar scríbhneoir é agus bhí seisean ábalta na foclaí a scríobh isteach a feiceann tú ar an UI é fhéin because tá mo chaighdeán Gaeilge iontach iontach olc so cuidigh seisean liom leis sin agus Chuir mé amach é, bhí sé iontach garbh, ní raibh an méid gnéithe atá ann faoi láthair ann ag an am but sin an dóigh I suppose le bogearraí, bíonn tú ábalta rudaí a chur amach, faigheann tú aiseolas agus ansin thig leat leanstan ar aghaidh. Like, níl sé cosúil le mar shampla má tá tú ag cur amach leabhar, Caithfidh tú a bheith cinnte go bhfuil achan rud really, really go hiomlán ceart. Istigh ansin sa leabhar, níl botúin a bhí ann mar tá, níl tú ag iarraidh rud a foilsiú agus ansin faigheann tú amach go bhfuil botúin ann. But le bogearraí tá sé i bhfad níos forgiving ar bhealach agus tá sé níos fearr really má cuireann tú amach é agus é rud beag garbh agus ansin faigheann tú an aiseolas agus ansin faigheann tú amach goidé na rudaí atá ag obair agus goidé na rudaí nach bhfuil ag obair. so tá tú ábalta do am a díriú isteach sa rud atá fiúnta you know so tháinig daoine ar ais chugamsa le lear mór um uh le aiseolas agus chuir mé i gcrích well not uilig um but an cuid is mó de na rudaí agus bhí muid ábalta like mise ag obair leis an pobal a bhí ag imirt an chluiche bhí muid ábalta na bugs uilig a aimsiú um so mar phobal bhí muid ábalta an rud a dhéanamh níos fearr le chéile. Is breá liom sin. Sin go hálainn gur rud pobail a bhí ann agus tuigim an rud atá á rá agat faoi you know tá an cluiche as Gaeilge éagsúil ón gcluiche as Béarla. Is cosúil go bhfuil an taobh eile de d'intinn beagnach in úsáid agat don dhá theanga. Ach ag tagairt ar ais chuig an próiseas, an cheardaíocht a luaigh tú ansin gur you know, próiseas níos faide a bhí ann mar bhí aiseolas ag teacht isteach agus bhí ort é a chur i bhfeidhm ach cé chomh fada is a ghlac sé lena chur le chéile ón tús and actually ceist atá agamsa ná conas gur bhailigh tú na focail nó na freagraí go léir le hiad a chur isteach sa chluiche? Cén áit gur tháinig tú ar na focail sin? Bhuel, so fuair mé, tá dhá liosta ann. Tá liosta amháin de na freagraí agus tá liosta eile ann de like, mór mór liosta de achan focal Gaeilge atá ann. Um, so fuair mé an chéad liosta ó, um, ó DCU, d'fhoilsigh siad sin uh, an liosta seo de focla atá eagraithe nó ordaithe in ord minicíocht an úsáid agus but ní hé gach focal atá istigh ansin sa liosta sin focla i mBéarla seo téarma teicniciúil agus ní hé linguist atá ionamsa but sin gurb é an focal ná lemma agus ciallaíonn sin gur sin an rúta den fhocal so níl tuiseal ginideach ann agus níl you know na variants so má smaointíonn tú mar seo air nuair a amharcann tú suas an foclóir bíonn i gcónaí an chéad focal atá istigh ansa sa sa liosta bíonn sé sin an bun rúta, rúta an fhocail. So is ionsar fréamh rúta an fhocail. Agus sa dóigh sin bhí sin iontach úsáideach don cluiche dar liom mar bhí mé ábalta na conspóid faoi cén dóigh a litríonn tú focail mar is ceart a sheachaint because bheadh an bun fhocal i gcónaí litrithe mar an gcéanna, is cuma cén chanúint a bhfuil á úsáid. But dá mbeadh mé ag úsáid focla taobh amuigh den rúta, b'fhéidir go mbeadh daoine in ann a rá, ó bhuel, cad chuige nár litrigh tú an dóigh cheart, like, agus bheadh mise ag rá, oh, but. Is maith liomsa canúint like na gConallach, seo an dóigh a litreann muidinne é so bhí mé ag iarraidh sin uilig a sheachaint agus a bhogadh taobh amuigh den chluiche agus creidim gur oibir sin go maith agus mo mo bhuíochas a thabhairt do DCU mar chuir siadsan rinne siadsan an obair deacair really an an an taighde sin a dhéanamh isteach sna cé chomh minic is a úsáideann focla in i nGaeilge agus chuir siad an liosta sin ar fáil agus bhí, nuair a bhí sin déanta, ghlac mise an liosta agus dúirt mé go raibh míle maith agat agus. Agus yeah, smaoineamh an-mhaith fréamh na bhfocal a úsáid mar déarfainn go mbeadh troid tar éis briseadh amach idir mhuintir Chonamara agus mhuintir Dhún na nGall más rud é go raibh siad ag úsáid leaganacha éagsúla so so cur chuige thar a bheith cliste uait ansin. Um, so tá tú ag obair mar a dúirt tú mar dhearthóir gréasáin so bíonn tú ag obair san earnáil teicneolaíocht. Ar thuig tú nuair a thosaigh tú go bhféadfaí nasc a bheith ann idir an teicneolaíocht agus an Ghaeilge, nuair a thosaigh tú an cineál oibre sin? Bhuel tá suim mhór agam in inclusive design, níl fhios agam an Ghaeilge atá air sin, so rud atá nuair a déanann tú inclusive design an rud atá mé ag caint air ná Nuair a smaoitíonn tú ar cén dóigh a bhfuil siadsan ábalta an ríomhaire nó an teicneolaíocht a úsáid, seandaoine, b'fhéidir go bhfuil arthritis acu agus níl na méara ag obair mar is ceart, cén dóigh a mbeidh siadsan ábalta luchóg a úsáid agus so tá lear mór ceisteannaí mar sin a thagann aníos leis an teicneolaíocht agus an dearadh agus caithfidh muid smaoitiú ar na daoine sin. agus an fhadhb atá agam leis an teicneolaíocht go minic na daoine is ábalta atá ag déanamh an dearadh agus ag déanamh an teicneolaíocht so níl siad ag smaoitiú so tá mé ag caint ar fir óga you know agus tá siadsan ag déanamh an dearadh so b'fhéidir nach bhfuil an taithí acu fiú go bhfuil daoine eile taobh amuigh de sin so agus istigh insa cineál de rannóg sin creidim go bhfuil dúshláin éagsúla ag na mionteangacha ar an idirlíon agus b'fhéidir nach bhfuil siad chomh feiceálach but tá siad ann. So tá mar shampla, ceann de na samplaí a thugaimse go minic nuair a chruthaíonn tú suíomh ar WordPress, agus cuireann tú like cuireann tú mar shampla tá an text uilig i nGaeilge but taobh thiar de sin cionn is nach bhfuil WordPress ar fáil um i nGaeilge úsáideann tú an leagan Béarla agus má úsáideann tú an leagan Béarla cuireann sé cineál de tag leis an website sin agus deir na tags sin tá an website seo scríofa i mBéarla. but níl, tá sé scríofa i nGaeilge. Tagann Google Trans or Google Spiders along agus deireann siadsan ó tá tá seo mícheart, ní thuigim é. So an rud a dhéanann sé cuireann sé síos insa um cén t-ainm atá air insa search rankings. So sin rud caithfidh muid smaoitiú air. Is féidir linn fáil thairis sin fhad is go bhfuil fhios againn go bhfuil an fadhb sin ann ar tús. So sin cineál de suimiúil domhsa mar má tá mé ag obair le daoine a thaispeáint daofa go bhfuil, gur féidir linn na mionteangacha a chur chun tosaigh. ar an ghréasán ach caithfidh muid bheith cliste faoin dóigh a bhfuil muid á dhéanamh. Bealach eile, like, mar shampla, feicim lear mór daoine ag úsáid TikTok agus tá siad ag úsáid, tá lear mór, cén t-ainm a chuireann tú air, fotheidil a úsáideann siad air, but Creidim go bhfuil sé iontach tábhachtach má tá tú dul a chur video amuigh ansin go gcuireann tú fotheidil leis. So fáth amháin mar tá daoine ábalta daoine atá bodhar tá siad ábalta sult a bhaint amach as an video. But ní amháin sin, tá sé tábhachtach go mbeidh an text sin ar fáil mar metadata le videos. Sa dóigh go mbeidh na AI nó na robots atá muid a teagasc faoi láthair, go mbeidh siadsan ábalta, go bhfuil go leor eolas a teacht isteach insa teanga sin. Má tá siad just a' foghlaim uilig, an t-am uilig le Béarla, beidh sé go hiomlán biased i dtreo an Bhéarla. So tá sé iontach tábhachtach, like tá ról iontach tábhachtach ag, go speisialta ag na daoine óga faoi láthair, just rudaí a scríobh chun na, Google AI I suppose a teagasc agus go mbeidh na mionteangacha chomh láidir ar an ghréasán is atá na majority languages like Béarla. So fiú amháin muna bhfuil tú ina web developer is féidir leat rud a dhéanamh chun na mionteangacha a chur suas. Is breá liom sin. Is breá liom gur mar gheall ar inrochtain nó rochtain ar rudaí gur gur sin as a tháinig do spéis ar rudaí cosúil leis seo agus nuair a luaigh tú ansin you know go mbíonn fir ag cruthú agus ag dearadh rudaí. I think sampla maith de sin ná na fóin mar go bhfuil siad rómhór de lámha na mban nach mbíonn siad. Um, so sin fáim sin just sampla amháin de sin ar aon nós. Um, but sin chomh spéisiúil gur féidir leis na daoine óga atá ag breathnú is féidir leo

Well tá más fítiú like ab mar shampla like in bliantaí amach as seo like b'fhéidir 50 bliain eile na daoine atá ag amharc ar seo tá siad óg but in 50 bliain eile beidh mise marbh b'fhéidir go mbeidh na daoine seo ag dul isteach i dteach altranais nó b'fhéidir go bhfuil siad ag iarraidh fanacht sa bhaile agus beidh siad ag brath ar an teicneolaíocht agus muna bhfuil an teicneolaíocht maith go leor i nGaeilge ní bheidh siad ábalta é a dhéanamh like so muna bhfuil Alexa mar shampla ábalta Gaeilge a labhairt leat. B'fhéidir nach mbeidh tú ábalta fanacht sa bhaile, like b'fhéidir, you know, so tá sé iontach tábhachtach go bhfuil muid ag smaointiú chomh fada sin chun tosaigh agus go bhfuil muid ag déanamh ár ndícheall le bheith cinnte go bhfuil muid, nach mbeidh na mionteangacha fágtha ar leataobh leis an teicneolaíocht. So sin an pointe. Yeah yeah is breá liom sin beidh orm Gaeilge a mhúineadh do Alexa now níos déanaí. Um, so ag tagairt ar ais go Foclach chuig an cluiche arís, um, ar thuig tú, tá sé tar éis pléascadh ina iomlán tuigim sin ón uair gur chuir tú tús leis Linda, ar thuig tú nuair a chruthaigh tú Foclach an méid tóir a bheadh air? Bhuel níor thuig really I suppose uh na' bhfios agat i saol na Gaeilge agus b'fhéidir bíonn tú ag léamh rudaí ar na meáin go minic agus bíonn siad ag rá ó tá an Gaeilge ag fáil bháis nó ní labhraíonn daoine Gaeilge níos mó agus you know Cuireann sin isteach ort agus tosaíonn tú á chreidbheáil agus go dtú ag rá 'Ó yeah, níl duine ar bith ann, níl like. Agus ansin nuair a tharlaíonn rud mar seo, nuair a chuireann tú amach cluiche mar seo agus feiceann tú go bhfuil daoine ar fud fad na cruinne á imirt agus á úsáid agus is cuma cén um, is cuma cén caighdeán Gaeilge atá acu, tá muid uilig just ag comhrá agus ag spraoi le chéile. Um, Tabharann sin uchtach domh féin go pearsanta so but níor thuig mé go mbeidh an méid éilimh but I suppose nuair a seasaim siar agus ag amharc air anois well cén fáth nach mbeadh like tá mar dúirt tú insan intro like tá seacht milliún daoine anseo tá tá Gaeilge againn uilig so cén fáth nach mbeadh an méid daoine á úsáid. An úsáid sin é go díreach? So, cé mhéad go díreach? Cé mhéad duine atá ag imirt an cluiche gach lá agus an bhfuil siad ar fad in Éirinn? An, an bhfuil an, you know, an bhfuil an seacht milliún sa tír seo á n-imirt nó an bhfuil daoine níos faide uainn á n-imirt? Bhuel, tá níos mó, tá sé á imirt i níos mó ná 120 tír faoi láthair. Now níl na figiúirí iontach mór, like feicimse duine amháin nó beirt in Ecuador agus you know agus lasann sin mo mo chuid samhlaíocht nuair a smaoitím ó cén áit go díreach a bhfuil siad, an bhfuil siad sa dufair nó an bhfuil siad ag dul suas sna Andes nó cén áit go bhfuil siad le Foclach. but eh tá thart fá bhí sé suas go dtí thart fá kinda like 20 míle sa lá agus anois tá sé i ndiaidh tuitim síos rud beag but tá iontas orm nach tuit sé níos mó shíl mé ó beidh ehm beidh sé ina fad you know imreochaidh daoine like cúpla lá agus sin déanfaidh siad dearmad dó but feicimse go bhfuil daoine ag teacht ar ais agus teacht ar ais tá siad ag déanamh suas thart fá 15,000 gach lá á imirt. Ó, sin chomh spéisiúil. In Ecuadór, n'fheadar cé tá ann, caithfidh gur múinteoir ar briseadh ar shos gairme nó rud éigin agus iad ar turas thart timpeall Meiriceá Theas atá ann. Ahem. Bhuel, cinnte, tá mo chlann, tá ceathrar i mo chlann á n-imirt ó gur thosaigh sé agus tá na Seamróga ag teacht isteach sa ghrúpa WhatsApp gach uile lá. Dúirt siad liom a rá leat go bhfuair siad é ar an tríú

Bhuel actually yeah ba mhaith liom tá tá lear mór smaoitithe agam eh, tá ba mhaith liom cúpla gréithe eile a chur isteach insa chluiche atá agam like just rudaí simplí tá um, but níl mé cinnte go fóill an um, bhfuil an am agam nó an mbeidh mé ábalta um, but uh, agus tháinig an bhfaca tú Heardle your Heardle Is cluiche caithfidh tú an an ceol bhí mé ag smaoitiú actually bhuel dúirt mo chara liom chuir mé you know mo Heardle féin thuas ar Twitter an lá eile agus dúirt mé tháinig mo chairde ar ais chugam it's like ó bheadh an ceann sean-nós iontach maith agus bhí mé like oh sin idea brilliant b'fhéidir fá choinne an Oireachtais is féidir linn cluiche like sean-nós a dhéanamh.

Bainigí leas as an feidhm Q and A ar bhun an scáileáin agus cuirfidh mé ar Linda iad ag an deireadh. Ach an cheist deireanach uaimse, Linda, ná céard é an tábhacht le rudaí mar seo a bheith ar fáil i nGaeilge nó an Ghaeilge a nascadh leis an teicneolaíocht, dar leat? Céard go díreach é an tábhacht? Cé chomh tábhachtach atá sé go mbeidh rudaí ar fáil i nGaeilge Bhuel, mar a dúirt mé níos luaithe, tá sé tábhachtach má tá muid ag goil, níl muid ag iarraidh na mionteangacha nó Gaeilge a fhágáilt ar taobh amháin, má tá muid ag iarraidh é a bheith suas chun dáta, caithfidh sé a bheith ar líne, cosúil le Béarla, you know, ar chomhchéim le Béarla ar bhealach. So tá sin tábhachtach. But taobh amuigh de sin, taobh amuigh, just, tá tá craic le fáil like you know like ó thosaigh mé seo rinne mé lear mór cairde, ó mar shampla go speisialta ar Twitter tan eh tá lear mór daoine gnoitheach ar Twitter agus ag caint eh i nGaeilig agus tá cas mé le cairde úra agus em rinne sé mo shaol i bhfad níos leathan agus so tá mé just ag caint ar like níl mé ábalta caint ar cé chomh tábhachtach is atá an Ghaeilig mar ní hé saineolaí mise but tá mé ábalta a ráit na rudaí na buntáistí a bhain mise amach as an Ghaeilig agus go speisialta an Ghaeilig ar líne mar bhí mé ábalta cairde úra a dhéanamh agus bhain mé sult as sin. Agus is breá liom an chaoi fiú go raibh tú ag labhairt faoi rochtain, mar sílim go bhfuil sé chomh tábhachtach go bhfuil rochtain ag daoine na tíre seo ar sheirbhísí, ar chluichí, ar áiseanna as Gaeilge, mar ba chóir go mbeadh rochtain againn ar na rudaí céanna as Béarla agus as Gaeilge. So, go raibh míle maith agat, Linda, as sin a chur ar fáil dúinn, mar tá muid ag baint an-sult as. Tá teachtaireacht ag teacht isteach ó Seán Antóin Ó Conalláin ó Scoil Iósaif Domhnach Mór i gContae Thír Eoghain agus dúirt sé, Linda, a chara, míle buíochas as an eolas ar fad faoi Foclach. Sár-smaoineamh amach is amach a bhí ann. Cloiseann muid go leor scoláirí s'againne ag labhairt faoi, An síleann tú go mbeidh sé in úsáid ag múinteoirí meánscoile mar áis litearthachta Gaeilge amach anseo nó b'fhéidir go bhfuil seo ag tarlú cheana féin? So an dóigh leat go bhfuil múinteoirí á n-úsáid ar scoil? Tá na múinteoirí, tá, tá, like, eh, faighimse lear mór teachtaireachtaí ó na múinteoirí. Tá meas mór agam ar mhúinteoirí na hÉireann. Tá, tá siad chomh díograiseach, tá siad, tagann siad aníos le smaointe, tá siad ag obair ag deireadh seachtaine agus you know tá tá scoláirí na hÉireann iontach iontach ádhúil because tá na múinteoirí teacht aníos agus tá siad ag you know am ar bith rud ar bith a tagann siad trasna agus bíonn siad ag déanamh ó beidh siad ábalta an rud sin a úsáid sa rang agus an rang a dhéanamh níos suimiúla do na daltaí tá siad breá sásta é a thabhairt isteach sa rang so cinnte go bhfuil siad á n-úsáid istigh ins na rangannaí agus tá meas mór agam ar na múinteoirí atá á dhéanamh. Déarfainn go bhfuil na daltaí delighted go bhfuil siad anois in ann cluiche a imirt mar chuid den obair scoile. Agus tá ceist isteach now n'fheadar bhfuil sé seo rud beag conspóideach Linda ach tá duine sa lucht féachana ag fiosrú Bhí V, an litir V ann ach bhain tú é mar litir. Anois tá sé ar ais. An raibh conspóid ag baint leis an litir V? Oh my God nach iontach go bhfuil daoine a ag amharc ar sin. So tháinig an neart chugam agus chuir siad ceist orm ó ar chóir do V bheith istigh ins an aibítir. ní hé saineolaí mise. So chuaigh mise go dtí mo chéile agus chuir mé ceist air. So d'amharc muid istigh insa liosta na freagraí agus bhí cúpla Vs istigh sna freagraí. So bhí van ann, sin focal amháin, agus bhí focal eile tá dearmad déanta agam. So dá bharr sin, cionn is go bhfuil an focal sin istigh insa

chonaic mé go raibh siad ag úsáid iPhones agus d'amharc mé ar iPhone, cheannaigh mé iPhone fá choinne just an bug seo a oibriú amach agus chonaic mé, ní raibh an, bhí an cnaipe ag obair but ní raibh an iPhone á thaispeáint an Icon. Agus bhí mé ag rá, Ó, sin bug mór, muna bhfuil daoine ábalta like an back button a úsáid, ní bheidh siad ábalta, sin blocker, you know, mar deirimid. Um, so caithfidh mé sin a réitiú agus caithfidh mé sin a réitiú go gasta, níl am agam le amharc isteach ann cad é atá contráilte leis an actual icon é féin, just caithfidh mé sin a chóiriú. Agus um, so shocraigh mé, ní raibh go leor spás, 'cause an, iPhone iontach beag you know agus níl go leor spás fá choinne na litreacha uilig so dúirt mé right tá mé just ag gabháil a tharraingt amach an V sin agus just scríobhfaidh mé isteach siar in ionad an uh icon a úsáid. So rinne mé sin agus bhí na iPhone users breá sásta agus ansin rinne mé dearmad den V Agus ansin mo chara Aengus Ó hAlmhain, chuir seisean amach, céard a rinne sé? Chuir sé amach blog post agus bhí sé ag caint ar an rud a rinne mé agus but dúirt sé istigh sa blog post, Ó, cé nach n-aontaím leis an B a bhaint amach. It's like, Ó, rud maith dearmad gur bhain mé amach an B. So anyway, chomhaigh mé é mar is ceart, chuir mé an

N'fheadar ar dhaoine anseo le n'fheadar ar chuala sibh mé, ach bhí ceist agam romhaibh ag an tús, dúirt mé, cé mhéad radharc a cheapann sibh atá ag an haisclib Gaeilge ar an aip TikTok? So, muna thagann Linda ar ais, tabharfaidh mé an freagra daoibh. Bhfuil tú linn go fóill, Linda? Níl. Ok, rachaidh mé ar ais agus tabharfaidh mé an freagra daoibh. Mar gurb é inniu Lá na Meán sóisialta agus teicneolaíochta agus go mbeidh muid ag déanamh ceiliúradh ar an nGaeilge ar líne agus úsáid na Gaeilge agus feiceálacht na Gaeilge ar líne. Bhí mé just ag iarraidh an fíric beag seo a thabhairt daoibh maidir le cé mhéad uair atá an haischlib Gaeilge théis a bheith feicthe ag daoine ar an aip TikTok agus an freagra air sin ná 109.5 milliún radharc atá ag an haisclib Gaeilge ar TikTok. So ciallaíonn sé sin go bhfuil daoine á lorg, ciallaíonn sé sin go bhfuil daoine á húsáid um agus is léir go bhfuil an an éileamh ar an gcineál ábhair sin ar líne. Um sílim go bhfuil Linda caillte againn faraor. Ó tá tú ar ais. Tá tú ar ais.

Níl fhios agam an mbeidh sí in ann aon rud a rá, tá fadhb na fadhbanna teicneolaíochta againn inniu. I know, I know, tá brón orm faoin an scéal. No, tá tú go breá! Ná bí buartha, a chailín, seo é showbiz. An raibh aon rud eile go raibh tú ag iarraidh a rá, Linda, sula bhfágann muid slán ag gach duine inniu?